Eh, kaja an k'o bɛɛ to yen eh. eh, ne nakun min ye o ka kɔrɔ n'o bɛɛ mhm. bamananw ko bamanankan na ko maakɔrɔ de bɛ finfin jeni ne n'i y'a jateminɛ mhm. ne ni n balimakɛ mhm. an cɛla ka gɛlɛn dɛ cogo di
kaja ne balimakɛ bi bi na lumakɔnɔ a bɛ ne ɲɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ la aa kaja o fana n'an dabali ban dɛ n'a donna diɲɛ ko o ko la kaja lumakɔnɔ a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ de ye ne ɲɛ mais ne de fana ko ne ye sɛnɛ de to yen ka n ka nakɔ sɔn to yen bi wulada in na ko fo ne ka na bɔ e la kaja parce que maakɔrɔ de bɛ finfin jeni ne e b'a dɔn eh, lumakɔnɔ o ye maakɔrɔba de ye ne ye maafitini de ye bon ko mana gwɛlɛya ka gwɛlɛya lu kɔnɔ yanni ne ka taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye e ne mamuso de ye i yɛrɛ hakilila min sɔrɔ min a diyara ne yɛrɛ i y'a faamu den ni mansaya cɛla la ne b'a dɔn mafitini tɛ se ka kɛ foyi ni e tɛ n'i y'a mɛn mafitini mafitini e de don mais n'i y'a mɛn ne yɛrɛ fana bi mafitini de don bon o kama ne nana e sɛgɛrɛ i k'a ɲa n ma ala ni kira kama n'i bɛ mori dɔn n ye n'i bɛ soma dɔn n ye i ka tutu n'i ka tata ninnu i bɛ minnu dɔn kɔrɔlen aw ye maakɔrɔw ye dɛ an ye denmisɛnninw de ye mais ne nana e deli bi i k'a kɛ ala ni kira kama balimaya kama ne ba de ye e sin min ne fana ye n ba de sin min i k'a lajɛ lumakɔnɔ bɛ ne ɲɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la dɔgɔ
dɔgɔ i ka nin kuma in a ye n bila yɔrɔ min bi n t'a dɔn a filɛ nin ye dɛ i sera ka nin hakilina min sɔrɔ ka na nin ɲininkali kɛ mais jɔni kɛ i y'i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen ta n'i y'a di ala ma a b'i lawasa ma bɛ sunɔgɔ la makɔrɔba
ma ne e bɛ sunɔgɔ la ee lumakɔnɔ sunɔgɔ na n ta yan koyi ee ma su ma ko fɔlɔ e dalen don n dɔgɔnin segu dimi kɛnɛ kan dɔ kɛlen sa koyi walayi mɔgɔ tile bana girinna i bɛ sigi yɔrɔ min na dɔrɔn sunɔgɔ bɛ na i ɲɛ jɔ ma su in na da ma i sigi lumakɔnɔ n'i ma ɲɛɲini sen wuri ma tɔ tɛna taa koyi i fana i kɔrɔla o ee dɔ kɛlen koyi

i bɛ hakɛ dɔ ta k'a da i yɛrɛ kan ka sɔrɔ i ɲɛ m'a ye i ma sɔmi fana k'a fɔ k'i tulo y'a kuma mɛn mais ka wuli dɔrɔn ka hadamaden bisigi ten dɔrɔn k'a da i kun na i kunkolo tɛ se ka lafiya o i tɛ se ka lafiya abada i ka di ne ye dɛ i ka di n ye fo ka taa fɔ i ka di ne ye ka tɛmɛ i ba kan ne b'o dɔn ne b'o dɔn maakɔrɔba kabini ne Mais- kabini ne wulila don min na ne ko dɔn maakɔrɔba ne ne ko dɔn don min na ne b'a dɔn ne b'a dɔn e ma deli ka ji da ne ɲɛ kan e ma deli ka ne tɔɔrɔ sisan i b'a dɔn n bɛ min f'i ye ni ne bolila ka bɔ eh, ma fɛ yen ne bɛna e de fɛ n b'o dɔn ne bɛna n dogo e de fɛ ni ma ka kɛ bɛ ne kɔ ne bɛna hali ba ka kɛ mana kɛ ne kɔ ne bɛ n boli ka na n dogo e fɛ bɛ kɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ don dɔ la ma nana ne ɲininkali kɛ e ko ne ma ko ne ka don so in kɔnɔ ko ne ka n dogo kɛra o kɛra o ma kɛ o kɛra

Ah, n'i y'a mɛn kɔrɔ n'i y'a mɛn kɔrɔya kɔrɔya ye mun de ye hakili sigi ani ɲɛmajɔ ayi ba ka jan fo ka nin ko ɲɛɲini eh. ma naamu jan ka banfula in bɔ fɔlɔ
o t'i kunna non n bɔra wula in na ka taa bada la n ko n bɛ taa n ko ne yɛrɛ taatɔ la n ye dawuda ɲini ka dɛsɛ n ma dawuda ye
n kelen taara n taalen ka n to koli la cɛkɔrɔba de y'i to yiritu dɔ kɔrɔ ka bɔ ka na ne nɔfɛ ale de ye nin fini don ne kan na a ye kuma caman fɔ n ye kuma minnu n kan ka miiri a la bi ni sini sabula a y'i ka ko caman fɔ ne ye i ka ɲani i ka tɔɔrɔ a ye fɛn caman fɔ n ye i ka ko la vraiment a ye dɔ fara n dusu kan i y'a faamu ɔ ne ko n ko n bɛ boli ka na i sɛgɛrɛ ka ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ parce que n t'a dɔn a donna n kan na kun mun kama
loma kɔnɔ naamu i ka ɲininkali nin baasi t'a la wa i ni ɲininkali nin ka kan fana kosɛbɛ yɛrɛ de cɛkɔrɔba min ye fɛn d'i ma a y'a ka dita d'i ma wa ale de ka fɛn latigɛlen don fana ala ka yamaruya kɔnɔ kɔni buloma kɔnɔ fini min donn'i la bi nin ye cɛya fini dilen y'i ma n'i t'i cɛsiri la i b'i cɛsiri wa n'i t'i banban na i b'i banban dɛ comme cɛya fini donn'i la i sera kuma dɔ fana dɔɔni ma barisa n'i kumana n'i kuma wagati ma se a bɛ kɛ kumakan fila y'i bolo i ye den kelen de di wa i ye den kelen min ye dugu in kɔnɔ bɛɛ n'a ta fɔ i ba ma yan wa bɛɛ n'a ta k'i ba nin fɛnɛ la a fɔra ko ne tɛ wolo ko n tɛ muso wolo tari wa den tɛ n fari la loma kɔnɔ ne ye kuma caman mɛn i nɔfɛ dɛ nka cɛkɔrɔba min ye fini d'i ma bi cɛkɔrɔba in de ko a kalayara o a nɔgɔyara o den kelen de bɛ ne fari la wa nin den kelen n'a nadon sera a bɛ na wa k'i tɛ mɔgɔ lankolon fana di barisa n'i y'a mɛn i ba ɲanina mɔgɔ tɛ kɛ waliju ye gansan wa i tɛ kɛ faama ye gansan i bangebaga dɔ de bɛ ɲani o de bɛ e ka faamaya ni i ka walijuya ba ban ka d'i ma ni cɛkɔrɔba in kumakan tun tɛ ani ala ka mɔgɔ ɲuman kelen kelenw loma kɔnɔ min sera bi an bɛ kɛnɛ min kan bi o tun tɛ kɛ i b'i mɔkɛ min kɔ bi n tɛ k'i tiɲɛ i mɔkɛ ma dɛ wa n tɛ ka don i ni mɔkɛ cɛ dɛ barisa i ye cɛ de ye cɛya kuma kan ka f'i ye bi de wa i b'a ta ni hakili de n'a fɔra ko den kɛ n'a kɔrɔ ka ca dɛ i mɔkɛ a malolen de b'i ɲɛ bi tɔɔrɔ tɔɔrɔ dara ne ka dugu in kɔnɔ e mɔkɛ fɔlɔ de y'a wuli loma kɔnɔ i ka den kelenya

ou bien diɲɛnatigɛ la dɔ ka kɔrɔ ni dɔ ye ala la i ka tugu i kɔrɔ kɔ i k'i miiri ala la diɲɛ lɔgɔrɔma ne tɛ se ka tugu a kɔ tan dɛ ne tɛ se ka tugu a kɔ tan pour que ne ka tugu a kɔ tan i b'a dɔn bi ni nafolo t'i kun mɔgɔ t'i fɛ yan bon ne tɛ se ka tugu a kɔ quoi bon ale bɛ ne ɲɛ ko bɛɛ la o tɛ se ka kɛ o ne bɛ nɛgɛso kan loma kɔnɔ ko ko ni nin kalo sara k'ale bɛ moto san o bɛ se ka kɛ cogo hali n'a avion san e kɔrɔ ta de don i kɔrɔ ta y'i ta ye bon don la ne mana moto nin minɛ a b'a fɔ ne ma ko a ka moto tɛ di ne ma ne mago jɔra a ka moto la a b'a fɔ k'a tɛ di ne ma loma kɔnɔ t'o fɔ abada cɛ min don b'a dɔn a t'o fɔ e de bɛ se k'a bila i kunna ka fadenya sama ayi ko fadenya in tɛ an sigilen tɛ yan wa n'a k'o bila o tɛ bilen diɲɛnatigɛ in tɛ wa an tɛ yan loma kɔnɔ bɛna a ye loma e bɛna a ye yan loma kɔnɔ b'a fɔ e ɲɛna yan ne bɛna taa n ka seli tɔ kɛ ne ma tila e bɛna t'i ka seli la e ni cɛ fɔlɔ o ma ne nali ma diya e yan e ka kumakan ninnu bɛɛ ok e ka taa sa e ka taa n'i bɛ na i ka n ka budɔ in ta i k'a ladon so aa jaa hadamaden fana bɛ se ka bɔ mɔgɔ jigi kɔrɔ ee ne mamuso de filɛ k'a fɔ ne na ko ne ka n ta to ala ma ee kabini ala ye diɲɛ dan kɔni ko bɛɛ tolen don ala ma mɛ e loma kɔnɔ bɛ ne ɲɛ a bilalen don ne ɲɛ fɛn bɛɛ la ko ne ka n ta to ala ma ne ta tɛ to ala ma dɛ ne ta tɛ to ala ma n bɛ dɔɔnin f'i ye bi ka dɔɔnin to n kɔnɔ ni n ko ko n b'a bɛɛ f'i ɲɛna bi ni m'i lafili a bɛ k'i kɔni ma ko dɔ ye muso min bɛ du kɔnɔ n'o y'i ba ye gogo gogo minɛ n'i bolo fila ye n delila k'a f'i denmisɛnnama ɲɛna don dɔ la n t'a dɔn n'i hakili b'a la i ni dawuda ka kɛlɛ dɔ fɛ a nan'i minɛ k'i sigi ka k'i bugɔ ka kan bɛ fɔ n delila k'a f'i ɲɛna n k'i ka ne bugɔ i ka ne neni mɛ n k'i k'a to ne ta a kana se i ba ncinin nin ma min ye juguman ye a minɛ dɛ i bɛ fɛn fɛn ŋaniya ta ne ye ɲumanya kan loma kɔnɔ a ta n'i ba gogo ye dɛ i ka juguman o se ne ma mɛ kan'i ka juguman se i ba ncinin ma dɛ i ba de don wa dawuda a don i sogo an'i golo cɛ i ba na ɲani min ye du in kɔnɔ ala kan'i ɲɛ d'a kan dɛ n dɔgɔnin n'o tɛ a bɛ gwa i ma dɛ nka ni na yɛrɛ k'i sɔrɔ muɲu kɔnɔ sabali kɔnɔ ani cɛlasigi tɔrɔkɔtɔrɔkɔ kɔnɔ loma kɔnɔ i da i k'i hakili latigɛ walahi diɲɛ y'i bolo nɔnɔkɛnɛ ni jisuma ye ka taa mɛ ni na yɛrɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ yan loma kɔnɔ i bɛ to faden janfa la dɛ nka i di ka hakili latigɛ n'a gwar'i ma yɔrɔ yɔrɔ n tɔgɔ wele min kɛra ala ɲɛna ala b'o jaabi di waati waati n yɛrɛ aw fila de ye fa fɛnɛ kɔ ye bi i ni dawuda dawuda minɛ n'i bolo fila ye i k'a k'i balima ye kan'a k'i faden ye dɛ marujan kɔ de ye aw fila ye n bɛ dɔɔnin f'i ye bi ka dɔɔnin to n kɔnɔ a m'a dan yan fini min kɔni donn'i la i ni cɛ jɛ tɛ fini di i ni muso jɛ tɛ fini di wa fini nin adamadenw ka dilen tɛ dɛ n t'a dɔn ni cɛkɔrɔba y'o f'i ɲɛna siya dɔ de bɛ ne kɔ olu bolola fɛn de ye fini ye wa ka fini nin to i la fosi t'i la kara t'i la janko nere

i y'a faamu miiri de bɛ na ni ɲɛji di kana miiri ka ne to dugukolo in kan foyi dɛsɛ t'i sɔrɔ ka ne to dugukolo in kan mɔgɔ si ɲɛ tɛ se ka don i la bilen i woloden de ne ye ka su ko ka dugu jɛ i sɛgɛnna ne nɔfɛ i ɲanina ne nɔfɛ cɛkɔrɔba ye kuma caman fɔ n ye ne ye cɛbakɔrɔ de ye wa n tɛ siran ni n ye siranya ye n yɔrɔ o yɔrɔ n b'a tigɛ ka bɔ yen i bɛ ka dawuda mun fɔ ne ye ne balima don bi ne balima don sini wa fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ se ka don ne n'a cɛ